sinɔn ni sababu tɛ sɔrɔcogo foyi tɛ nafolo la min ye tiɲɛ an k'o fɔ mɔgɔw ye ten dɔ kɛra nkalontigɛw la dɔ kɛra namaraw la taafan ni nafan tɛ mɔgɔ si la an bɛ don min na i ko bi dɔnni ye tiɲɛ ye dɔnni ye tiɲɛ ye dalilu ye tiɲɛ ye nka n'i ma se tiɲɛtigi ma i ma se yɔrɔ la dɛ aa f'an ka nin yɔrɔ fana tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye dɛ dɔnni ye tiɲɛ ye dalilu ye tiɲɛ ye nka n'i ma se tiɲɛtigi ma i ma se i seyɔrɔ la e bɛ to balo balo na mori bandiw ni kalabanciw de ni ɲɔgɔn cɛ u b'i ka nafolo minɛ k'a dun ɛɛ min ye tiɲɛ an k'o fɔ ɲɔgɔn ye ka nafolo sɔrɔ ne de bɛ segin a kan k'o fɔ aw ye sɔrɔcogo foyi t'a la ni sababu tɛ e k'i bolo sin nafolotigi dɔ la min kɛra fɛn ye a ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ ka nafolo mara a ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ k'a faw ta a ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ k'a baw ta a ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ ka dubaw jɔ a ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ ka tɛrɛnbaw san a ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ ka vuwatiri dakabanaw san a ka ɲɛnɛmaya n'a ka nafolo ye ko sababu dɔ t'a la jɔn be se k'a fɔ ko sababu ye nkalon ye mɛ bi mun be fɔ mɔgɔw ɲɛna a ye nafolo baara ye nafolo baara e b'a baara jɔn be k'o y'a baara k'o ye nafolo sɔrɔ n balimakɛ diɲɛ ko o ko dugukolo kɔ kan i b'a sababu de baara nafolo sababu ni sababu tɛ sɔrɔcogo t'a la i bolo sin militi miliyadɛri dɔ la ta ko ala y'o kɛ fɛn ye ka miliyɔn don a garisigɛ la ka miliyari don a garisigɛ la k'a bɛ ka nafolo sɔrɔ ka sɔrɔ sababu dɔ tɛ i b'a sɔrɔ a ka baara bɛ ka nafolo s'a ma walima i b'a sɔrɔ a ka kɔmɛrisi ubiyɛn a ka bisinɛsi ubiyɛn ala ye garisigɛ d'a ma min ka bon don o don dɔ bɛ fara a ka sɔrɔ kan ɔ bɔn ni mɔgɔ bɛ nafolo ɲini bi dɔrɔn nafolo sababu ɲini a banna sinɔ n'i ma sababu ɲini n'i pan k'i bɛ nafolo ɲini i b'i si kɛ i ti nafolo y'i ɲɛ la bilahi lezi la ilaha ila huwa ɛɛ maa min bɛ ka kuma aw fɛ ne cam don seko ɛl aji bagadaji musa tarawele denkɛ ni o de ye ne muhamadu cam tarawele ye ni bɛɛ lajɛlen ko n ma bagadaji musa ka cam eh, ne de bɛ ka kuma aw fɛ ka tiɲɛ fɔ silamɛw ye bi don in kɔnɔ wala n badenw bololabagi min ni kɛlen don k'a baara ni suratulu yusufu gindo ye suratulu yusufu bɛ alikuranɛ kɔnɔ ɛ moriw bɛ baara kɛ n'a ye dɔw bɛ mandiya de baara ni ale ye ani dawula nka a bɛ nafolo sababu se mɔgɔ ma ka garisigɛ s'i ma ka i lakana ka sɔrɔ dayɛlɛ i ye ka dɔ fara i ka kow kan wa diɲɛ don o don ni ala m'i ka kow kɔrɔta bilahi ala t'i ka kow jigin dɔnni ye tiɲɛ dɛ suratulu yusufu bɛ kuranɛ kɔnɔ aya kɛmɛ ani aya tan ani kelen don dalu b'a kɔnɔ sɛgɛrɛ b'a kɔnɔ mori caman bɛ minnu bɛ nafolofin baara kɛ n'a ye ka mɔgɔ yɛrɛ kɛ baana ye i b'ale baara bɛ kɛ perezidanbaw de ye ka caya ani minisiribaw de ye ka caya ani aritisiba caman bɛ i b'a ye tɔgɔ b'u la mɔgɔw man'u ye u bɛ girin u kan i bɛ don u caman bɛ don mori kan dɔrɔn u bɛ nin de baara kɛ ka don ɛ gindo b'a kɔnɔ nka ale de fana bɛ kɛ sababu ye hali bi a gindo kɔnɔ nafolo k'a sababu se mɔgɔ ma o la n badenw yusufu dalu a gindo ne bɛ k'a baara nin waati in na k'a kɛ bolola bagi ni ala y'a don mɔgɔ o mɔgɔ garijɛgɛ la i kunna diyara walahi n balimakɛ n balimamuso i b'i ka ɲɛnamaya tɔ nin kɛ f'i ka saya ne t'a dɔn bilen k'i bɛ siri mɔgɔ la kuma tɛ ka don mori kan paseke gɛlɛya o gɛlɛya mana k'e kan na o gɛlɛya jugu in bɛ ban fantanya o fantanya mana k'e la o fantanya jugu bɛ ban sɛgɛn o sɛgɛn mana kɛ e la tant que bagi b'i tigɛ la e n'a bi da i n'a bɛ wuli i n'a bɛ taama walahi f'i k'i sigi i ka sababu bɛ na ala tɛna mɛɛn i bɛ don sababu kɔnɔ o mana kɛ baara de i b'o sababu sɔrɔ o mana kɛ kɔmɛrisi de k'i bɛ o la k'o kɔmɛrisi ni dɔ ma fara o kan don o don fɛn tɛ bɔ a la ni o kɛra diɲɛ fɛn o fɛn bilahi ala b'i kɔrɔta o kɔnɔna na ala t'i lajigin fiyewu ɛɛ musow ye nin ta sa muso caman bɛ u y'a ta walahi cɛ caman bɛ u y'a ta hali denmisɛn dɔw bɛ u y'a ta nin tɛ fɛn ye fɛn min ko n'i y'a ta k'a don i bolo la ko a bɛ kunko dɔ s'i ma walima a bɛ dɔ tigɛ i si la ko bɛ ko kɔnsekansi dɔ b'a la o tɛ nin ye nin ye kuranɛ haya jɛlen de ye dalu don a bɛ baara kawatimu de bɛ jigin n'a jiginna i ka murabu bɛ don murabu ye jumɛn o de ye ka ami ye amina ko jumɛn garijɛgɛ b'o la nafolo bɛ o la manja bɛ o la daraja bɛ o la baanaya bɛ o la k'i kɛ baana ye n'a fɔra baana o de ye maaba ye mun fana b'a la ka da u kan o de ye hali bi k'i lakana su k'i lakana tile e ala n balimakɛ pour que ka nkalon bɔ ne da e ka to ka tɔgɔtigibaw jate minɛ ta k'u bolodenkɔniw lajɛ i b'a ye e ka to ka faamabaw jate minɛ k'u bolodenkɔniw lajɛ i b'a ye bagiw b'u tɛgɛ la sɛgɛrɛw b'a kɔnɔ o de kama maa caman donna bagi dilan na bi nka min yɛrɛ ye bagi tiɲɛ ye walahi caman t'a dɔn u bɛ bololanɛgɛ ta dɔrɔn k'a d'e ma foyi t'a kɔnɔ a dilanna cogo di abada u bɛ taa warijɛ san sugu la dɔrɔn u bɛ taa san sugu min na u bɛ n'a d'e ma ten n ko nin de y'a kɛcogo ye ne ye maa min ye ɛ maa bɛ moriya fɔ anw ɲɛna jamana in kɔnɔ ɛ anw bangena a kɔnɔ ka ye a kɔnɔ ka dɔn a kɔnɔ ne ka cɛkɔrɔba ye maa min ye maa dogolen tɛ dɛ mali bɛɛ ale tile la a ye ko kɛ jamana in kɔnɔ dɔnni kɔnɔ dɛ n'a ye kabakow lamaga dɔnniya kɔnɔ mali kɔnɔ yan bagadaji musa ne fa n bɛ waso n'a ye dɛ a taara ka fɛn min to a ka so kɔnɔ yan dɔnni don a finman wa o b'a to ne can alihamudulila n bɛ n kɔnɔ jɛya silamɛw ye ni ala ye maa min ka dannaya boli kan n bɛ fɛn d'i ma min b'i nafa wa o de kama nin wagati laban in na n kɛlen ka bololabagi labɛn n bɛ k'a di mɔgɔw ma sɛmɛni kɔnɔ dɔgɔkun kɔnɔ n b'a baara mɔgɔ duuru de fɔlɔ mɔgɔ wolonfila don n y'a kɛ mɔgɔ duuru ye sunkalo kɔnɔna don wa sunkalo daminɛ in na ka taa se sunkalo laban ma a ye maa caman ka baara kɛ caman ta banna wa a dira mɔgɔ caman fɛnɛ ma minnu y'a don n y'u wele n bɛ tila ka to k'u wele u ka jaabiw ɲininkali kɛ u bɛ to ka min fɔ ala de b'a dɔn o la a y'aw jija aw ka nin ta aa n bɛ dɛlɛ di mɔgɔw ma dɛ n kɛlen don ka tile dama dama sugandi o tile dama dama bɛ na se a tɛna mɛn baara bɛna jɔ kareman o de kama n y'a fɔ mɔgɔw ye n ko n bɛ k'a baara waa tan ani duuru wari ɲini tɛ dɛ ala y'a ɲɔgɔn caman di yan mɛ waa tan duuru in o ye baara minnu ye fɛn caman b'a kɔnɔ gɛlɛya caman bɛ baara in kɔnɔ ne yɛrɛ bɛ o kun sabu ne b'a baara kɛ dugu tila de fɛ bɛɛ dalen n b'a baara bɛɛ de kelen kelen tɔgɔ la hali e min ne ye ne wele sisan sisan i b'i ba tɔgɔ n'i yɛrɛ tɔgɔ n'i jamu di dɔrɔn e k'i sigi ka ne kɔnɔ dugu tila n bɛ sigi a kan k'a gosi i ka laɲini ye min ye k'a don a kɔnɔ k'a di ala ma ni ala tɛ sababu bɛ bɔ min k'a labɛn n'a banna n bɛ warijɛtigi wele n k'a ka na ko baara banna a bɛ na n'a ye n bɛna don n ka so kɔnɔ n b'a don a kan ka sɔrɔ k'i tɔgɔla nasi k'i ka nasi bɔ k'a bila k'a dulon a kɛrɛ la n'i bɛ na a nɔfɛ n'a nɔfɛ n'a bɛ ci i ma a bɛ ci i ma nasi ko juma su i ka dugujɛ juma la i k'i jɔ fara dɔ sanfɛ n'i ka ɲɛnamaya kɔrɔtali ye o dugujɛ bagi don i bolo la i tilala gɛlɛya banna fantanya banna degun banna tɔɔrɔ banna siri tigɛra garisɛgɛ dayɛlɛna nafolo sababu i bɛna don i bɛna kow ye wa maa ka dabali tɛ se k'i sɔrɔ juguya tɛ se i la bololabagi n'a b'i tɛgɛ la nabilayi yusufu gundo don yusufu tun ye maaya ka ɲɛnamaya kɔnɔ mɔgɔw y'a ko mɛn a juguyara balimaw fɛ k'a ɲini k'u b'a asasine k'a faga nka u ma se a ye kasow bɛɛ kɛ o m'a bali a dakan na musow y'a kanu ka k'a fɛ musow tun mana a ye u bɛ girin a kan yusufu fo ka bɔ o bɛɛ la a ye nin gɛlɛya ninnu bɛɛ kɛ ka nin tɔɔrɔ in bɛɛ kɛ nka a nana laban mun na nka a nana laban perezidanya de la n'o ye jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔya ye ala ye dugu mara de di yusufu ma tile la misira jamana kɔnɔ ale de kɛra misira dugu marabaga ye ka dugu mara ka dugudenw mara hali a balima jugu minnu banna a la k'u t'a fɛ k'u b'a fa olu tilala ka siri a la ala ye nafolo d'a ma ka sababu d'a ma ka garisɛgɛ d'a ma ka tila ka suran tɔgɔ ta kuranɛ kɔnɔ k'a d'a la ko suratulu yusufu ka yusufu ka ɲɛnamaya k'a bɛɛ lakali ala kira ye salalahu alaihi wasalam k'a ɲɛfɔ ala ka ciba ye n'o ye muhamadu ye salalahu alaihi wasalam o dalu o sura min filɛ gundow b'a kɔnɔ baaracogow b'a kɔnɔ an ye minnu sɔrɔ an faw ni an fa jɛɲɔgɔn bolo u ye an kalan minnu na k'an k'u baara an yɛrɛw ye an ye jɔyɔrɔw ye u la ka kisɛ ye u la wa ne ko n bɛ n kɔnɔ jɛya diɲɛ maa ye walahi m'a di mɔgɔw ma ɔ nin wagati in de la baara bɛ ka kɛ ni ala y'a don mɔgɔ min garisigɛ la ala barika da walahi o de kama n tɛ fɛ a ka taga mɔgɔ dan waa tan ni duuru hali n'o y'a sɔrɔ o jɛ ti maa min kun e k'i jija dɔrɔn e ka weleli kɛ k'a fɔ i mago b'a dɔ la min b'i bolo i ka avansi sara i tɔgɔ ka sɛbɛn k'a yira k'i ye nin de sara o baara ka daminɛ ni o ye baara mana ban pewu a bannen k'i wele k'a fɔ k'a banna a bɛ ban waati min na o b'a sɔrɔ i y'a sɔrɔ ɛ a baara yɛrɛ bɛ daminɛ dɔw ye olu yɛrɛ ka siri bɛ tigɛ fɔlɔ dɔw tɔgɔ bɛ don kawatimi kɔnɔ k'a datugu k'a sigi yanni warijɛ ka ban dilan na depi u ka baara daminɛ la u yɛrɛ b'a dɔn cɔ ko ko dɔ bɛ ka kɛ garisigɛ yɛrɛ bɛ sabati o waati kɔnɔ an bɛ min fɔ silamɛw ye bɛɛ k'i jija dɔrɔn nin bagi in kana taga aw dan ni ala ka jɛn ye o la an bɛ emisiyɔn kuncɛ yan

wa se tɛ n ye dabali tɛ n ye hali n bɛna fɛn min di mɔgɔw ma n'o ye n ka bolola bagi ye se tɛ ne ye se tɛ bagi ye se tigi ye ala de ala tɔgɔ min b'a kɔnɔ o bonya n'o barika ni dalu in baarako ɲuman barika kama ala bɛ sɔn an bɛ ala deli yarabi maa o maa bɛna kɛ a tabaga ye ala k'u ka sababu kɛ an bolo maa o maa bɛ k'a ka sababu tɛ an bolo ala kan'o kun ɲɛsin an ma wa n b'o de ɲini ala fɛ yarabi maa o maa bɛ k'a sigilen don k'a diyara ale ye sa ale k'a ta ala k'a to o tigilamɔgɔ k'a sɔrɔ fɛn o fɛn b'a to o tigi k'a sɔrɔ ala k'a to k'a sɔrɔ o kɛlen kɔfɛ k'a sɔrɔ ala ka barika don a la a tigi bolo yarabi k'a fɔ mɔgɔw ye maa o maa ye siga don a la ka duti don a la i kana a ta nka n'i ma siga don a la i ma duti don a la walahi danna i ka da ala la an bɛ sunkalo de la n t'i janfa bilahi m'a baara k'a di i ma tiɲɛ sira kan